ka d'a kan ko an bɛ yɛrɛ ɲini ko an tɛ maa ɲini an bɛ yɛrɛ kun kalan de la an tɛ maa si ɲini na wa n'anw ko kɛlɛ ko farisogo la kɛlɛ tɛ sigiɲɔgɔn kɛlɛ tɛ balima kɛlɛ tɛ sinji kɛlɛ tɛ hakili la kɛlɛ de wa kɛlɛ in kɛ yɔrɔ fanba e n karamɔgɔ k'i kana siga min na dɛ a bɛ ka kɛ kɛmɛ ni tan ni duuru na haya fɔlɔ de sanfɛ ɛntɛrinɛti min nana bɛɛ kama kɔni wa bɛɛ bɛ dɔ kalama an bɛ deba fasa fasi sigida gale kulu jamakulu fo nin waati nin na an b'an karamɔgɔw fo degefa mɔlɔmaw an b'an degeden ɲɔgɔn fo k'an dɔgɔninw an'an denw fo ka foli belebele minan sigi an baw kɔrɔ k'a fɔ k'u dansira ko dansɔgɔ ko dan de bɛ su la ko dan tɛ ɲɛnama na o kuma ko dakun ferekelen ka ca a fereke yɔrɔ ka ca ko bɛɛ k'i cɛsiri dɛ ko bɛɛ de k'i cɛsiri karamɔgɔ ko dɔgɔdɔgɔnin soli don a tɛna tɔ to filenba kɔnɔ fɛn na tiganinkuru de la kumaba tɛ ban o kuma n'an sera yen ko an b'a fɔ ko an ye karamɔgɔ bulon gosi an ye maakɔrɔ bulonda gosi ko an dalankolon ma gosi an bololankolon ma gosi an y'a gosi ni ji ye an bolo ni woro tan ye k'an ɲɔngiri ka fugulaw bɔ k'u da kɔni wa an y'a gosi n'u yɛrɛ ka de ye dɛ u ye min to an bolo k'u ko ma ye kelen ye ko danbaga ye kelen ye ko faama ye kelen ye ko sira ye kelen ye ɔ karamɔgɔ anw ye nin sɔrɔ u nɔ na kɛnɛkisɛ jɛ kan ɔ ni maa bɔra yɔrɔ wɛrɛ ka n'a fɔ an ɲɛna k'u tun tɛ ɲɛ dɔn danni na k'u tɛ ɲɛ dɔn danbaga ko la ayiwa anw ko tɛ tiganinkuru de la kumaba tɛ ban anw t'a fɔ datigi sago b'a da ra o tɛ yan ne kɔrɔkɛ n y'o fɔ ba ye ɛ n ma maloya ka fɛn fɔ maa wɛrɛ ye o kuma n'an m'an kɔlɔsi an laban kana taa k'i denw ɲɔgɔnna ye dɛ awɔ sinɔn n kɔrɔ n t'i nɛgɛn n t'i janfa don tɛmɛna min bɛ k'a fɔ e ma bi n'i y'a sɔrɔ o de kama ne ye n sigi ka miiri ko in na fo miiri yɔrɔ fila fɔlɔ n ko yanni n ka don a la nkɔrɔ n tun bɛ libreville ngacha en 91 i bɛ taa waajuli kɛ laji pablo ka so don min na k'a fɔ ko ni kiti ma tigɛ ni kuranɛ ye ko a tɔgɔ ye ko kafiru dɔw bɛ k'o lamɛn libreville sugufiyɛ kɔnɔ kamalen dɔ bɛ a yɛlɛla a ko nin cɛ nin ma kalan nin tɛ kuranɛ dɔn nkɔrɔ ne de ni sentigɛ filɛ ka n sen fɛ ka taa muru san ka na n jɔ n ko kamalen o n'i ye min fɔ n'i y'a fila fɔ sisan su t'i kɔ lahara gabɔn sɔrɔ a ma n'u nege bɔ ne na a ma kalan o y'a mun manamanakan ye da i bɛ fɛ k'a juguya ka bɛn mun ma hayidara ma kalan a fila fɔ n'i y'a fɔ ni n ma muru don i kɔnɔ sisan wa n kɔrɔ n'a tun y'a fɔ e ni ne tun tɛ ɲɔgɔn ye bi tun b'a sɔrɔ a bɛ lahara awɔ i ka lahara dilan ni hakili la kunna bi tun b'a sɔrɔ yen ɛ n kɔrɔ ka n'a goloba k'a da ɔ ne ko don min na n ko ni n ni n kɔrɔ ye ɲɔgɔn ye ni ne ko n kɔrɔ n ko n bɛna kuma kelen f'i ɲɛna est-ce que i bɛ se ka da a la aa a b'a fɔ k'a fɔ fɔlɔ n ko un ne tɛ k'a f'i ye k'i ka da la dɛ nka ɛ an bɛ diɲɛ kuma min na u ko n'i b'a fɛ ka dɔfɔ o dɔfɔ fɔ ɲɛnamaya kɔnɔ ko dɔfɔ nin ko a mago bɛ tigiya naani na jɔsen naani na samasen naani de bɛ dɔfɔ bɛɛ lajɛlen na ɔ n kɔrɔ samasen saba nin n'o ma dalakɛɲɛ dɔrɔn kana siga a ra i ka safa ma jɛra dɔfɔ nin i gɛlɛya i bɛ ka dɔfɔ min ɲɛfɔ i ka dɔfɔ in kɛ kuma dɔn a kɛ kuma le temps i gɛlɛya i bɛ ka dɔfɔ min ɲɛfɔ i ka dɔfɔ in kɛyɔrɔ dɔn le lieu a yɔrɔ i gɛlɛya i bɛ ka dɔfɔ min ɲɛfɔ i ka dɔfɔ nin i k'a kɛbagaw dɔn les acteurs dɔfɔ mago bɛ se ka kɛ ko caman na nka nin y'a samasenw ye ɔ nkɔrɔ ne n'e ka dɔfɔ n'an ko an b'o ɲɛfɔ malidenw ye ne ko ni ne ma n ka seereya ta ka saba kɛnɛ kan n ko est-ce que n ko maliden t'a fɔ ko nin cɛ in bɛ yɛrɛ lakale de la wa nkɔrɔ o kama ne ma ko foyi kɛ tulonkɛ la nka ma ma fɛn in ta dɛ ayi maaw ko ko k'i ka hayidara k'o ye fa ye k'i taara ta wa n ko nɔn a y'a jɔ fɔlɔ ne bɛ k'a mɛn n bɛ tile n b'i lamɛn n bɛ sigi k'i lamɛn kɔrɔ ɛ n kɔrɔ anw hakili tun kɛn bɛ ka donyɔrɔ sɔrɔ e ka ta in na koyi a nana se hakɛ dɔ ma n kɔrɔ ne yɛrɛ da kojugu e la dɛ n ko ne da kojugu e la n bɛna tigiya dɔ d'i ma n m'a fɔ n ko cɛ tɛ mali la min ye fɛn min ma deli ka fɛn k'i ye ne ne ma min k'i ye n tɛ se k'a k'i ye a kɛli se tɛ n ye o cɛw bɛ yen n kɔrɔ a bɛ sɔrɔ i woloden na a bɛ sɔrɔ i furumuso la a bɛ sɔrɔ i balima na i bɛ cɛ sɔrɔ mali la a b'a fɔ ko ko ni e ntanyana don min na ale yɛrɛ b'a yɛrɛ a ɲini a danbaga fɛ a k'a ntanya o don a ka tugu e nɔfɛ n kɔrɔ o cɛw bɛ se ka kɛ yen ɔ nka n kɔrɔ dɛ don tɛmɛna faso nin kɔnɔ ne ka miiri tun sera a ma n ko ne ka gɛrɛ n kɔrɔ la dɛ ka kɛ n kɔrɔ sigiɲɔgɔn ye i y'a faamu n ko ne kɛra n kɔrɔ sigiɲɔgɔn ye kamalen n ko ne ye n sen bɔ a la don min na ka taa fɔ n kɔrɔ ka du kɔnɔ dɔrɔn k'i sigiɲɔgɔn dɔ so ma yɛlɛmana koyi ee n ko ni n kɔrɔ ko kɔni ko ko fɔ alijinɛ kɔnɔ ee n ko n ka muso sisan n ko n ko ɲɛnabɔra awɔ n ka diji kɔji bɛ ɲɛ ye n ka ji jɛlen bɛ ɲɛ ye n ka nɔnɔkɛnɛ kɔji bɛ ɲɛ n ko n ka tamaro forobaw ee fo mamadu ka yiriba jukɔrɔ a ka so dɔ la n ko n kɔrɔ kelen kɔni kelen ka dugawu kɛ n ko n taara n kɔrɔ ne ye mun kɛ ne de bɔra tunga fɛ ɔ i ye min sɔrɔ o tɛ dɛ ba y'i don fɛn min na i y'a kalan i y'a labaara o y'i ta ye ɔ nka ba ye n fana bila sira min kan n ye n cɛsiri o de fɛ dɛ n kɔrɔ ne bɔra ka dara tubabu jɔnya tɛ tubabu jɔnya ye arabu jɔnya tɛ arabu jɔnya ye wolofinden ɲɔgɔnna bolo kɔnɔ jɔnya tɛ bolo kɔnɔ jɔnya ye n kɔrɔ ka san baara wojinɛ san kalo tan ni fila waa mugan ani saba ka misi gɛn ka bɔ jɛgɛnina ka taa mɔrɔviya n sen n kɔrɔ ne y'o nafolo min ɲini i b'a dɔn ne ye hakilina fɔlɔ min sɔrɔ n ko ne b'a ɲini ne ka taa k'e sigiɲɔgɔn ye n kɔrɔ ne de taara ka taa ta i ka du la mɛtiri kɛmɛ naani i fan naani mali kɔnɔ a t'i woloden na a t'i jɛɲɔgɔn na a t'i kanuɲɔgɔn na ko da tɛ kunnaja ye ni min ko nkalon don k'o ka bɔ k'a ka du yɔrɔ fɔ i ka du kote naani mɛtiri kɛmɛ naani ni ne bamanan maatigi tɛ maa min taara a ka du san i kɛrɛfɛ k'a fɔ ne nana n ka du jɔ yan nɔ hayidara de kanu kama ne ma na yan ko bankɔni ka di ne ma na yan ko jankabugu ka di ne nana yan hayidara de kanu kama ka d'a kan an da an bɛ a la o don ka cɛ n kɔnɔ an sara e kɛrɛfɛ yen nɔ kɔrɔ ee kamalen an ye fɛn o fɛn kɛ wa o bɛɛ jɔ sera kabi kasankɛrɔ ee kankɔrɔ tiganikuru de la kumaba tɛ ban an bɛ deba fasi fasi sigida gale kulu jamakulu fo k'an ka sɛgɛnbali ɲinɛbaliw fo an ma ɲinɛ an kɔrɔ kelen kelenna si kɔ dafa jajamadi sila professeur modibo gindo karamɔgɔ bisi kumare ee k'olu ka foli yɛlɛn sa fo bulon kɔnɔ maakɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka kolokoto ni nangarabaw bɛɛ lajɛ lajɛlen fo karamɔgɔ aramɛso karamɔgɔ mori hayidara ji kulubali ee aw ka foli yɛrɛ ka se nangarabaw bɛɛ lajɛ lajɛlen ma karamɔgɔ de ko ten an kɔrɔkɛ ko n'a kɛra kolokoto ye n'a kɛra wuyangkɛla wuyankelen ye ko a ka nangarabaya fara a boloda la dɛ o ka nangaraba ɛ bɔn a bɛ karaba kɛnɛ in kan ko a bɛ kɛ kɛnɛkisɛ jɛ kan yan kɛmɛ ni tan ni duurunan haya fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ dɛ awɔ tomi sigira min fɔlɔ kan anw tɛ taa k'o to yen o ye kun de ye anw nalen bɛ kun de kama wa an ni kun de bɛ ɲɔgɔn na kɔlɔlɔ kɛlɛ la t'an ye an tɛ yɛrɛ ka mankan kɔlɔlɔ o de ka dɔn k'o fɔ ka nɔgɔ bɔ a la ko anw de tɛ yan ni ka mɔgɔ ka kɔlɔlɔ kɛlɛ an b'an nakun ko an b'an nakun dɔn an nana kun de kama kozi karamɔgɔ a fɔ ka gɛlɛn dɛ ɔ nka komi i yɛrɛ ko ten ko an kana bɔ an nɔ na ka kelen to ne karamɔgɔ ni ne de ye dɔ tɔmɔ dugu bɔlɔn na ka n'a da kolokotow ɲɛkɔrɔ n ko ka n'a da nangarabaw ɲɛkɔrɔ ka sɔrɔ ka n ka jɛgɛ bɛ ji ra da a kan ka tila k'a fɔ k'a da a kan dɛ ko wulibali tɛ wulibali tɛ makititaw don ko n'i ko n cɛ ka ɲi su fɛ siga de kana k'a ra fewu ni dugu jɛra i b'i ye n'a ma se i yɛrɛ lakali ma dugu la i jɔ yen dɔrɔn dugu ka jɛ ba i ye min ye maaw b'i dɔn o tuma n'an sera yen a de fɔra anw ye ko an k'a fɔ ko wulibali de tɛ anw bolo wa wulibali de tɛ anw bolo makititaw don karamɔgɔ mori hayidara ɛ ko k'a fɔ wolofindenw ye ko makiti tɛ olu dɛ ɔ n'i k'i b'a fɔ cogo dɔrɔn a fɔ cogo ka gɛlɛn a fɔ a fɔ a fɔ cogo tun t'an bolo koyi n ko a fɔ cogo de tun t'an bolo ɛ wa a kana ɲinɛ dɛ caman girintɔ b'an sɔrɔ yan nɔ ɛ karamɔgɔ i kana ɲinɛ dɛ i fa tɛmɛna o n'a ɲɔgɔnna caman na karamɔgɔ ko ten ko don tɛmɛna ko ale tun bɛ se k'a den da k'a kantigɛ an kɔrɔkɛ ye aa n ko karamɔgɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a bɛ sɔrɔ e ye ne ka fa maa dɔ ye hmm. ee n ko karamɔgɔ wa ne yɛrɛ y'o ye ka tila k'o daloya kɛnɛ de bɔ ni n k'o ti maliden bɛɛ lajɛlen tigɛ tun t'a la taa kɛnɛ kisɛ jɛ kan kɛmɛ ni tan ni duuru na a y'a fɔlɔ n ko karamɔgɔ lamɛn k'a f'i ye kelen nka k'a fɔ ko an bɛ ka min ta k'a fɔ an karamɔgɔ ma an kɔrɔkɛ ma ee k'o kɔrɔ ye k'an ka damajigi bɛ ka taa k'a sɛgɛrɛ o tɛ dɛ kuma n'a tɛmɛ sira de don ne la maa juguya ta tɛ n kɔrɔ don n kɔrɔ don nka karamɔgɔ ko ni maa min ɲinɛna kunun na o tɛ bi dɔn wa sini b'o kɔnɔ tiɲɛ don n kɔrɔ filila dɛ n kɔrɔ donna filiw la fili belebelew ɔ nka malidenw kana ɲinɛ ko don tɛmɛna ko n kɔrɔ ye baara kɛ faso in kɔnɔ dɛ n ko cɛkɔrɔba den aa an ka musokɔrɔba denkɛ kelen serifu usumani madani ayidara a ye baara k'a ka kan ka fɔ a nana bugɔli busanw bɔ an kan na cɛkɔrɔba bɛ sigi ka wurudi n ka cɛ dugu mana jɛ a ɲɛ bilennen bɛ wuli i ye juguman k'a la juguman i ye ɲuman kɛ juguman a y'o bɔ anw kan na mali in kɔnɔ a nana ni kɔlɔsi ni fini kɔnɔ ta k'o o korondo ko t'o bila walisi ju la an bolo a y'o kɛ an ye ale de ko an ma ko jalamugu da tɛ silamɛya ye jalamugutigi tɛ kɛ maa tɛ silamɛ ye o y'a sɔrɔ jalamugutigiw bɛ k'an tɔɔrɔ a ye jalamugutigiw bolo bɔ an kan na an kan k'a fo o la don bilenw na don tɛmɛnenw na waati gɛlɛnw na n tɛ se k'a fɔ waati min na ɔ nka n kɔrɔ ɛɛ ne m'a fɔ n b'a kɛ dɛ n kɔrɔ ne de ma deli ka don foyi la ni tulonkɛ ye kabini nara o de ye n n'a fiɲɛ awɔ bɛɛ n'i fiɲɛ don ɔ n kɔrɔ anw de tun bɛ burusi kɔnɔ ɛɛ maa ninnu wala n kɔrɔ e kɛ k'a fɔ ko jalamugu meleke tɛ silamɛ ye n ma gɛrɛ an ka cɛkɔrɔbaw la n k'an b'o fɔ e ko kasɛti tɛ joue du kɔnɔ yan nɔ i bi bɔ n ka du kɔnɔ n'a b'a joue i bi bɔ n ka du kɔnɔ ɛɛ n ko ba i t'a cun ka sumaya du fana de ye ta ye k'a fɔ du tɛ kɛ dɛ n bɛ dutigi tɔw awɔ e ni ne bɛɛ ne du in kɔnɔ yan nɔ i b'a fɔ da an ka juru d'a la an ka jɛ sinɔn ɛɛ a b'a fɔ k'ale ka du ye n k'i kana siga o la fiyewu du t'i ta ye dɛ i bɛ sigi i ka arabu zikiri lamɛn yan maa si ma kuma i fɛ maa si m'a fɔ k'a man ɲi ɛ surakakan kɔni an tɛ foyi faamu a na lɛyi lɛyi lɛyi lɛyi n ko cɛ ɛ an kɔrɔkɛ nana ka bɔ tamani a taara lamaga moti ani janjo bɛ bamakɔ o ka kasɛti k'o tɛ k'a la du kɔnɔ e ka du jɔlen tɛ fo anw mɔkɛ la du jɔlen ko kɔni ni min kɔlɔsi an b'i gɛn ka bɔ du kɔnɔ ka d'a kan anw de ka ca n'i ye a b'a fɔ ko bɔn k'a y'a zuye nka a y'a kan jigin ko a kana to a kan nka wurudi ɲagami bolo nka a tigi ka wurudi ɲagami a man di i ye dɛ ee a ko ninnu tɛ ninnu ye sada ka denmisɛnninw ye segu ee n ko ba dɛ ninnu ye sada ka denmisɛnninw ye o ee ninnu ma surunya tamani abada o ee sofa dugu tamaninkaw don n ko nin bɛɛ lajɛlen to yen anw bɛ ka min f'i ye dɛ nin cɛ in nin ne bɛ ka min fɔ o de ye ko tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ ye ba n ko n'i t'a fɛ k'a mɛn se ka kɛ i t'a mɛn sinon wurudi ko in t'a ɲɛnabɔ o ka fɔ n kɔrɔ tɛgɛ na wurudi la kumaba tɛ ban bɛɛ de ka boli ka biribiri an yɛrɛ fana ma bɔ ten ka kuma ko kuma nege b'an na koyi an ma kuma wa ko kuma ka d'an ye wa an ma kuma ko an kuma kuma sera dɛ anw ye gɛlɛkantigiw ye bulonda la maakɔrɔw bɛ yen bulon kɔnɔ maakɔrɔw bɛ yen soɲa kɔnɔ kɔnɔ maakɔrɔw caman de bɛ nin ko in na ɔ nka n kɔrɔ n bɛna min f'i ɲɛna i tɛ min dɔn dɔnni kɔnɔ i ma min ye i ma min sɔrɔ kɛmɛ ni tan ni naani nin kɔnɔ ba wɔɔrɔ ni kɛmɛ wɔɔrɔ ni bi wɔɔrɔ n'a nɔkan fɛn in kɔnɔ dɛ n kɔrɔ e ka yɛlɛ dɔrɔn i ka taa kɛmɛ ni tan ni duuru n'a haya fɔlɔ la bani n kɔrɔ ni fɛn min ni ɲɔgɔn ye o de to a ye ko tɛna min bɛ to a ɲɛ n kɔrɔ o de nana bɛɛ kama n kɔrɔ o de kɛra sababu ye bi e, anw bɛ se ka an fɛla fɔ n kɔrɔ ye bonya kɔnɔ karama kɔnɔ majigi kɔnɔ basigi kɔnɔ minnu fana b'a mɛn u n'a dɔn k'a fɔ k'a fɔra o fɔ cogo la ɔ n kɔrɔ anw de ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ e ye dɛ n ko dunun golo bɔra waati min na dɔrɔn an ye maakɔrɔw ye hmm. n kɔrɔ cɛw nan'u kun bɔ anw t'olu bɔ yɔrɔ yɛrɛ haruna sangare tɛ haruna sangare buna ɲangi tɛ buna ɲangi eh, min filɛ kɔdiwari ko hali n'a b'a fa feere k'a di hayidara ma jama cayara n kɔrɔ yɛrɛ kɛra yiriba ye sa bɛɛ bɛ k'i dulo bolo dɔ la ka yɛlɛ ɔ nka n kɔrɔ e ma min faamu u bɛɛ bɛ k'u dulo bolo dɔ la ka yɛlɛ mɛ i t'a dɔn k'a fɔ ko n'u sera yiri kuncɛ ma u ka hakilina fɔlɔ ye ko k'a ju faga bɛɛ ka to n'i ka bolo ye n kɔrɔ e ma se k'o de dɔn ko in kɔnɔ ɔ nka i bɛna i bɛna a dɔn dɛrɛ n k'i bɛna a dɔn ka d'a kan n kɔrɔ nin maa minnu tugulen b'i kɔ n'i bɛ k'u wele k'i kanubagaw dɛ ninnu de bɛ ka i mangoya ninnu de bɛ ka mɔgɔw fɛrɛfɛrɛ ka mabɔ i la ninnu de bɛ ka dɔnnikɛlaw yɔrɔ janya i la ninnu de bɛ ka ja ka dɔnna dama dama ta k'u kunsi komi i yɛrɛ ko ten k'i mago tɛ kunbilenw na e mago tɛ kunjɛw la e mago bɛ minnu na o faamuyalen don wolofinw ko tɛ wa an bɛ yan n kɔrɔ an t'i janfa an t'i dɔgɔya nka n'i bɛ maa ɲini k'a fɔ ko maa minnu bɛ k'i ka damajigi lase i ma ka tɛmɛ hali wahabiyaw kan n kɔrɔ o de ye nin mankan ninnu kɛbagaw ye kabi bunanyangi y'a manamanakan daminɛ i ma jateminɛ i ka tɔn na kosɛbɛ n k'o de y'a kɛ wahabiyaw sera ka pablo nɛgɛn k'a mabɔ i la a bɛ bunanyangi ninnu manamanakan daminɛ an ko n kɔrɔ b'a mɛn wa a t'a mɛn n kɔrɔ ne kɔni tun t'a dɔn n'i b'a mɛn dɛ ɔ nin fana filɛ kɛnɛ kan nin n ko nin fana filɛ kɛnɛ kan nin t'i ka ɛɛ kuranɛ ala de ladege sa wa o biɲɛ bibulu ala don linjila ta don wa jaburu ta don suhufi ibrahima ta don wa ala ka misi nɛrɛmuguma cɛ sara a sacogo ma dɔn fo ka misi fana bɔnɛ a ni na ka sɔrɔ k'o ku kɛ k'o bugɔ aa o ala nin tiɲɛ yɛrɛ la kabako dan dɔ sara o sacogo ma dɔn fo ka ni wɛrɛ de bɔnɛ tugun pour que ka se ka dɔ in sa dɔ in lakunu k'o saya ɲɛfɔ nka misiba ma wuli bilen dɛ o ti wuli o o ɲɔgɔnna tɛ nin ye wa bakɔrɔnin ma se ka ba kantigɛ ma bakɔrɔnin ka dɔ kabakoba ye fo bakɔrɔnin kantigɛra tuma min na k'a sogo da tasuma kan ko tasuma banna ka bakɔrɔnin sogo jeni ka d'a kan n ko ka da mun kan ko baya bɔra cɛ kan na ko k'o don bakɔrɔnin kan na n kɔrɔ a t'a fɔ mali karamɔgɔw ye k'u bɛ k'an maloya diɲɛ ɲɛ fɛ de wa n kɔrɔ i t'a fɔ i ka laselikɛlaw ye k'u bɛ ka kunmasuli ni lebu de ta k'an sɛgɛrɛ diɲɛ ɲɛ fɛ wa k'u t'u da minɛ k'a k'u bɔnnaw kanu kama u k'an to diɲɛ k'an diɲɛ k'an bonya dɔɔni wa nin ziirinda ninnu bɛ mun ɲa intɛrinɛti kan yanni e k'a fɔ ko a dɔgɔmuso yɛrɛ delila ka taa fɔ n ye dɛ cɛ dɔ y'a fɔ n ye k'a kɛra ale yɛrɛ ɲɛna an bɛ mali de kɔnɔ maliyɛn bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn a kɛra dugu jumɛn na don jumɛn na kuma jumɛn na o dibitigi tɔgɔ nimoro b'a bolo a n'o de fili fiɲɛ fɛ o de ye preuve wulibali ye an b'a wele diɲɛ fan bɛɛ ni fa ma don a hakili la sisan a bɛ bɔ ka tiɲɛ fɔ an ɲɛna karamɔgɔ a tɛ tulonkɛ dabila sa ni ne y'a kɛ wahabiyaw bɛ ka se ka fɛrɛ a ma ka d'a kan olu da balannen bɛ kuranɛ na hali n'u t'a fɛ ka maga an nkalontigɛ yɔrɔw la dɛ aw aw sigilen bɛ ko a bɛna ziiri de dilan faso kɔnɔ tugun ko a b'o kɛ ka diinɛ mamu aman ni arabu ziiri tun b'a ɲɛnabɔ ɲɔgɔn ma tun t'an sɔrɔ yan a fɔ ninnu ye k'u tun t'an sɔrɔ yan n kɔrɔ an kɛra i fɛ fɛn min kan o tɔgɔ tun ye ko tiɲɛ ni manamana ninnu ko tɛ kabi i sen don an ka cɛ kɛlɛ cɛfarin caman y'a kɔ don i la n t'i nɛgɛn t'i janfa awɔ n t'i nɛgɛn t'i janfa wa ni cɛ b'i fɛ mali kɔnɔ ne tɛ cɛ dɔn hali i wolodenw na min bɛ se k'a fɔ k'a b'i fɛ perewu fili sɔsɔbali la i denkɛ cɛ kelen ka bɔ ko n ye n ka du jɔ an fa kɛrɛfɛ mɛtiri kɛmɛ naani a kanu bɛ ma a tɛ yen karamɔgɔ y'i fili taara yɔrɔ jan ne m'i fili dɛ ne b'i kɛrɛfɛ wa n t'i fili nka an karamɔgɔ i fili sununkun yɛrɛ tɛ ne bolo nka n ko nka ne kɔrɔkɛ n'i ma dɔnsen yɛlɛma n ko n'i ma dɔnsen yɛlɛma e hakili la ko minnu bɛ ka na ko sɛgɛw de don wa sɛden ta sɛgɛw olu tɛ dɛ n ko olu tɛ minnu bɛ ka na n ko minnu bɛ ka na n kɔrɔ kɛlɛ dugamasaw de don e m'a mɛn an ka kuma kɔrɔw la an ka cɛ ko a b'i to sanfɛ ko ka fara kɔlɔn sen dugu ma kuma kɔrɔmaw de don an kɔrɔ dɔnsen yɛlɛma ne kɔrɔkɛ dɔnsen yɛlɛma u nana fɛn o fɛn f'i ɲɛna o bɛɛ bila gɛrɛ i fa la u bɛ ka gɛrɛ i kɔrɔkɛ la a ka dɔnsen yɛlɛma n'a ma dɔnsen yɛlɛma n ko n'a ma dɔnsen yɛlɛma a b'i komi a y'a denw don jahanama kɔnɔ k'a kɔ don u la wa u b'u digi f'a bɛɛ duguma taa kɛnɛ ka yan n ɲɛ b'i denw na n ko i ɲɛ b'i denw na wariw n'u kɔni ma dɔnsen yɛlɛma dɔnsen min b'u bolo k'u ka dugawu kɛ dɛ na kɛra cogo min na taa kɛra ten ka cɛ ko ne ne mago foyi tɛ ni kɔrɔkɛ muso kalite minnu na minnu ye aw sɔrɔ taa paga ne mago t'u la a y'o di dɔgɔnin wɛrɛ ma ko ne ko n fara ka bɛn mun ma hayidara e denw ka sigi mali la bɛɛ k'e nɛni a ka bɛn tiɲɛ ma e yɛrɛ denkɛ tamani aba mɔden o ka sigi mali la k'e nɛni aw ko ko a bɛ ka diinɛ kɛ danbe ye mun danbe ye bɔ i k'o de fɔ an ɲɛna tamani aba filɛ aba dugu sofa dugu tamani filɛ tamani aba filɛ i fa de don ou bien i kɔrɔ de don a bɛɛ ye balima de ye a bɛɛ ye mɔri de ye o mɔden ka sigi bamako bilakoro fara saba k'a dafa e ra e denw m'u teriw wele ka t'o bɔ minibaru sanfɛ k'o kaya tigɛ e yɛrɛ ma taa so kɔnɔ ka t'o minɛ o fa ɲɛna ko o jahanamaden dati aw ko ko an bɛ fɛ ka sigi danbe jumɛn ma danbe kɔrɔ i bɛ bɔ k'o danbe de fɔ malidenw ye sa kɛ fo n'a kɛra arabu danbe ye dɛ sinɔn anw ɲɛ t'o danbe la e ko an ka segin danbe jumɛn ma hali ne min filɛ an kɔrɔ nin tɛmɛnen ala mɔden n'a la dɔgɔya ma sera ne ma ni ne taara ne bɛ t'a minɛ a faw ɲɛna an ka cɛ n b'a fɔ a ye n ko he ne n'i faw de tun ɲɔgɔn kan an wolo yan nɔ jawuralakaw i b'a ni jawuralakaw cɛ dɔn dɛ ne tɛna don kuma jamana wa ne m'olu kɛ foyi ye min ye n kɔrɔ ye o ye n kɔrɔ ye min ye n dɔgɔ ye o ye n dɔgɔ ye olu kɔrɔkɛ kuna fa kelen ba kelen den de ye n'i ka malobaliya sera ne ma ne t'i dɔn dɔwɛrɛ n kɔrɔkɛ den kɔ n bɛ n'i kili t'i du kɔnɔ bɛɛ ɲɛna yan kuranɛ kalan t'o la dɛ n ko kuranɛ kalan t'o la dɛ i k'a fɔ arabu ala dan b'i kun cɛ cɛmancɛ la n ko n'i y'i to yen ko bɛɛ ka manamanakan na mɔgɔ dɔ aw bɛ k'a fɔ k'a bɛ ka danbe jumɛn bolo kɔrɔta danbe jumɛn ayi ma ko de fɔ ye arabu danbe wa arabu danbe a kana dɔ wɛrɛ dɔn san kɛmɛ fila awɔ ani dɔɔnin dɔrɔn baa bitɔn ka dɔfɔ baa bitɔn ko min bɛ ka fɔ waati jan tɛ ko ye san kɛmɛ fila ni dɔɔnin kɔnɔna de don san kɛmɛ saba tɛ dɛ san mille sept cent et quelque san kɛmɛ fila o fangaw taara min n ko fangaw taara min jɔn y'a dabiri u da la hali sini a namara tɛ e faso la segu nin u bɛ ka an ka baarakɛminɛnw ta u bɛ ka an ka gundorafɛnw ta ka t'olu labaara ko f'u ka n'o tɔgɔ di arabu ala ma kɛnɛ kan aw mana bɛnbaw janfa n'u m'aw janfa u bɛ jɔnw janfa a y'a yɛrɛ janfa ni bɛnbaw m'aw janfa u bɛ jɔnw janfa aw ka t'u tɔgɔ tiɲɛ faso in kɔnɔ a y'a da minɛ ka taa a y'a da de minɛ ka taa n kɔrɔ a fɔ cogo de y'o ye dɛ ka d'a kan a y'an tɔɔrɔ sisan de a sera an ma sisan de hali n'i y'a sɔrɔ ko wahabiyaw y'u ka namara min dilan ka t'i ka tɔnden bɔ i ka tɔn na ka sɔrɔ ka na o saba dugu ma ka tɔgɔ wɛrɛ ta k'a da o la ko kamɛti ayiwa anw t'a ɲɛ dɔn u bolo ye dɛ nka i yɛrɛ b'a ɲɛ dɔn cɛnin kɔni e ka tɔnden tun don ɔ k'u ko k'a ka taa monument na k'i ko ko a ma se o la n ka cɛ u ko i ma taa ko kɛlɛ bɛ bɔ a la sɛbɛn na ɔ i siranna i taara an kɔrɔ e ye marifa kɔrɔta monument na ko mugu ni kisɛ b'an bolo ka faso lakana ɛ e, wahabiyaw ko e ma ko n'i ma taa kɛlɛ bɛ bɔ a la e yɛrɛ o kɛnɛ kan ɔ y'i taa kun fɔ an y'a mɛn kɛ i ka bitigi ko ani kɛrɛfɛ jamana dɔ kɔnɔ dɔ fana tun y'a ɲɔgɔnna kɛ ee u taara o ka du bɛɛ de ci ka jɛnsɛn o y'i ta fɔ an y'a mɛn ɔ nka n kɔrɔ a ko ra maloya yɛrɛ belebele ye min ye e y'i ta fɔ nka i m'i kɔrɔkɛ tɔgɔ fɔ a yɔrɔ la yɛrɛ wa wahabiyaw ka kira fana kasira fo k'a ɲɛji suuru ka d'a kan kira b'ale dusukun kɔnɔ bamakɔ e yɛrɛ b'a dɔn kira fana bɛ an ka du kɔnɔ yan fɛ ɔ a na kɛ kira fila ye sa kɛ o nka n kɔrɔ e b'a dɔn i ni ala cɛ i ni wahabiyaw ka ɲinita tɛ kelen ye n kɔrɔ e b'a dɔn faso ni bulonda cɛ k'a fɔ ko i ni wahabiyaw ka ɲinita tɛ kelen ye n kɔrɔ e b'a dɔn hɔrɔnya n'i kan bɛ danbe min ma k'a fɔ ko e ni wahabiyaw ka ɲinita tɛ kelen ye mali la e hakili la n ka jɛ ko nin ne b'a ban kɔ nin y'a daminɛtɔ daminɛ de n'i bɛ wuli i ka dɔnsen yɛlɛma yɛlɛma n'i t'a yɛlɛma n kɔrɔ i sigi i b'anw sɔrɔ ɲɛfɛ an bɛ kɛlɛ kɔnɔ an ni n'an bolo nafolo n'an farisogo an segin wuluden min ye soforokun tɛmɛn kɔrɔ ɛɛ kulekan t'o lasigi dugu kɔnɔ koyi o ko ɲɛɲini i k'a dɔn n ko jagadɔnnaw cayara n kɔrɔ ko jagadɔnnaw de cayara i nɔfɛ i t'a f'u ye k'u k'u da minɛ sa n k'i t'a f'u ye k'u k'u da minɛ sa nin tɛ baasi ye olu bɛ ka jɛnɛya kɛ kojugu ye ka tɔn kɔnɔ tuma min na e ma wahabiyaw kan mɛn nka e tulo tɛ wahabiyaw kan na wa ko n'i ɲɛ bɔra muso min fɛ ni muso min ɲɛ bɔra cɛ dɔ fɛ a ka alako kama a ka waajuli kɛcogo kama a ka selikan kama a kuranɛ kalankan kama a bomosi ka kala kama kulisi tigɛlen tilegan fɛ ka sɔrɔ ka juru tigɛ su fɛ ko n'i ɲɛ bɔra o cɛ min fɛ ko n'i bɛ fɛ ka furu a ma e y'a yira a la k'i bɛ fɛ k'i yɛrɛ d'a ma alamadi ra koyi hali tasa min bɛ taa to tobi muso de n'o bɛɛ bɛ taa nka o sɔrɔla cogo min na o bɛɛ ɲɛ tɛ ɔhɔn muso n'a ka filenw n'a ka galamaw n'a ka mununanw n'a ka dasiɲɛw awɔ a n'a ka wusulanbaraw a n'a ka fitinɛw n kɔrɔ hali a taatɔ n'a ka taaranw bɛɛ bɛ taa fila o bɛɛ bɛ taa a bolo koyi i de kana siga dɔn nin bɛɛ k'a b'o d'i ma o kan ka ko n'i y'a sɔrɔ muso in ye cɛ cɛ in ye muso naani tigi ye kaban ɔ n kɔrɔ ko n'i bɛ fɛ ka k'o cɛ nasugu fɛ dɛ k'i bɛn'a fɔ a ɲɛna ko ne nana n yɛrɛ k'i ka jɔn ye n kɔrɔ dɔ kɛlen filɛ an da la kayi mara kɔnɔ i bɛ dɔ kalama o la i yɛrɛ siran bɛ k'i da don a la an ɲɛ b'a la o ma ban fɔlɔ ni wahabiyaw ko k'u bɛna kura dilan bamakɔ kɔrɔ e y'i sigi k'a kɛ ikomi i m'o yɔrɔ ye mɛ ou bien a ka di i fana ye de jɔnmuso ko in ka d'a kan naani b'i yɛrɛ bolo kaban n kɔrɔ ɔ an t'a k'o cogo dɔn nka n kɔrɔ aw de bɛɛ kɛlen bɛ wahabiyaw dɛmɛbaga ye k'u dabɔ k'u bila an na k'u kɛ arabu solo y'an bolo ni arabu ko biba bi u yɛrɛ b'a fɔ an da la ko biba bi nka an ma jigi u ra an jigira aw de la n ko an ma jigi u ra dɛ an jigira aw de la a ye den fugari minnu wolo olu de m'u jɔ u jɔyɔrɔ la n kɔrɔ n ye n kale kale ne bɛ bolo dɛsɛ k'o fɔ n fɛ dɛ nka i kana siga ko arabu ala yɛrɛ y'a kale n kɔrɔ ni ne tun kɛra e de ye wahabiya ko n m'a fɔ n ko waajuli tun tɛ kɛ n m'a fɔ maa tɛ bonbonsi bila dulɔkiba ne tɛ don arabu dɛsɛ arabu kopi tɛ sɔrɔ mali la dɛ nka maalankolon kuma minnu filɛ ka fɔ denmisɛnnin sinmindenw bolo ka ɲɛsin ma cɛ n'i tun y'a fɔ nin juma in na juma wɛrɛ kɔni i t'o seli i ka minibari kɔfɛ n ko an bɛ t'i bɔ jama ɲɛna de k'i kaya ci ni faama min nana ko a kɛra cogo di n ko a ye ne fa de nɛni mali kun fɔ a kun siya ma bɔ siya ra kɔlɔ ma bɔ kɔlɔ la n'i masa nɛnina n'i ma ko kɛ tɔgɔ dɔ de b'i la ka maliyɛn b'i wele min na wa ne de t'a fɛ u k'a wele ne na cɛw cɛ ra n kɔrɔ n ko a filɛ nin video filɛ a bɛ ka n fa nɛni famakɛ n'i bɛ taa min kɛ n ka t'o kɛ n na ne kɔni ne se ye min ye ne y'o k'a la fo a banna wa hali sini n'a ye ne fa nɛni n bɛna fɛn k'a la min ka jugu n kɔrɔ a denkɛ cɛ kelen ma sɔrɔ yen denw na n kɔrɔ tɛ baasi ye badara b'o la badara kama n'o bonya ka d'a kan ko badara kan bɛ dɛ ko maaya k'anw n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la dɛ ka d'a kan anw bɛɛ b'a ko ko n'a ferekera k'a fɔ ko n'a ɲaamina ko n'a golobara ko n'a kɛra ko a tɛ tigɛ a tɛ tugu ko an ka segin kelen de ma k'o tɔgɔ de ye ko maaya ko an ka segin an y'o sɔrɔ bɛnbaw la ka bɔ kama awɔ ka bɔ an ka belebele ninnu na kɔni a t'a fɛ ka minnu tɔgɔ mɛn a tulo la kɔni an ye nin sɔrɔ olu de nɔ na ko an ka segin maaya de ma ɔ i denkɛ ko ko ko an ka bɛn maaya de la dɛ wa ko an n'a bɛ bɛn maaya la ko nka k'a k'a dɔn ko hadamadenya tɛ dɛ ko maaya de ko don anw n'a bɛ bɛn o la ka d'a kan anw y'o sɔrɔ an bɛnbaw la ko n'a ɲagamina k'an ka segin maaya ma n'ale ko ko an ka bɛn maaya la ko an n'a bɛ bɛn ko an b'a fo ko a ni sɛnɛ awɔ k'a bɔra a ka so a nana a ka so ko ka faso ni bulondaw don a la ko ka kɔntɔrɔn n'a muso sanɛnɛ ka du a la ko ka moriba n'a muso yasa ka du a la ko ka an n'a bolo se ɲinifɛn ɲuman ma ko ka bali kɛ jugu mɔgɔ na f'an y'a sɔrɔ an kɛra mɔgɔ la balanko kɔni jira karamɔgɔ cɛ a tora dankun bɛ ani sirakun bɛ ko bin k'a sɔrɔ a bɛ ka n bala ko sabu ni k'i kun da ta yɔrɔ ka k'an ka ciw sefa ye ko n'an sera yen ko f'an k'an kɛɲɛ saba ko an ka kelen di san ma ka kelen di dugu ma ka kelen di jansalen ni jansataw ma k'an sera o fɔkolo ka minɛ dɔrɔn ye k'an ma se o fɔkolo ka minɛ dɔrɔn ye u k'an to an ka kodɔn dɛsɛ n'an ka hakili y'an bila yɔrɔ min na k'an ko dɔgɔdɔgɔnin soli don k'a tɛna tɔ to filenba kɔnɔfɛn na ɔ n kɔrɔ i yɛrɛ t'a lajɛ sa i t'a lajɛ i ka kuma bɔ i t'a lajɛ i ka sɛbɛ k'a fɔ n kɔrɔ a fɔ sɛbɛko kɛ waati ma se i k'a lajɛ i ka sɛbɛko kɛ n kɔrɔ fɔ faso ko in na sɛbɛ ko kɛ waati ma se n kɔrɔ n'i bɛ kɛ kira ye faso in kɔnɔna don n'i denw bɛ bonya sɔrɔ faso in kɔnɔna don ni sariya bɛ bi u ye ɲɛnamaya in kɔnɔ a bɛ bi u ye faso in de kɔnɔ n kɔrɔ n kɔrɔ i kana sig'a ra bonya ni daraja min b'i kan a dɔn ko faso in don dɛ wa faso kɛlɛ de wulilen don i bɛ se ka min kɛ n'i m'a kɛ an k'a ye n kɔrɔ anw m'a ye k'i ye fɛn k'a la fɔlɔ dɛ i m'a kɛ ka min kɛ ji jukɔrɔ e n kɔrɔ o fɔ n ka musow ye so kɔnɔ i kana bɔ n'o ye kɛnɛ ma i ye min kɛ kɛnɛ kan bɔ i k'o jira an na sinɔn denmisɛnninw taara k'i to n ko denmisɛnninw taara k'i to i dɔgɔninw n'i denw kɔni taara k'i to n kɔrɔ sami n'a waa tan na a tɛ se ka tile bin an bolo cogo si la n'a ye tile bin an bɛ fɔ an faso kɔ n ko n'a ye tile bin n kɔrɔ kana sig'a ra an bɛ fɔ an faso kɔ o tuma n'i bɛ se ka min kɛ bɔ i k'a kɛ awɔ k'a fɔ ko min b'i bolo ko ala de y'a di wa kana sig'a ra ala tɛ fɛn kalama wari ko la awɔ wari kɔdi kelen min fɔra a ɲɛna a y'o dogo aw la k'a yɛrɛ dɔrɔn de b'o dɔn ɔ ni maa min y'o dɔn ka kɛ

i ma wahabiyaw da fatɔ ye kɔntɔrɔn ni sanɛ na n ko maaninfinw de don n k'i m'u da sa fatɔ ye moriba ni yasa la n ko maaninfinw de don kɔrɔ kɔrɔ ne b'a dɔn e bɛ nin yɔrɔ ninnu dɔn ka tɛmɛ anw kan kosɛbɛ kosɛbɛ i ban de ka tiɲɛ fɔ wa n k'i ban de ka tiɲɛ fɔ wa an ka taa n'an ka taa an bɛ se

nka n'i ma tiɲɛ fɔ nkɔrɔ i y'an janfa nkɔrɔ ko n'i ma tiɲɛ fɔ n'i y'i da ta i bɛ k'an janfa i ni buwafuron dɔ ye min la o bɔra ka taa tiɲɛ fɔ dɛ nka i ye i ye kile don hakili la k'o tigɛ ka bɔ a bɛnbaw la k'a fɔra i ɲɛna k'o tɛ sa n'o ma se k'a ka kafiriya kɔnɔ o fana sera an bɛ ka bɔ ka tiɲɛ fɔ a bɛ tiɲɛ dɔn nkɔrɔ i ye i ye i ye gogoro don caman hakili la denmisɛnninw k'u sigi k'u k'i mɔdenw ye k'u sigi ka yɛlɛ u la

n'i bɛ y'a ka gale nakun dɔn i b'a nakan dɔn n'i bɛ wahabiyaw ka kira nakun dɔn i b'a nakan dɔn i n'a tɛ ɲɔgɔn musalaka la ko n kɔrɔ dɛ ko n dɔgɔ n y'a ye baba sise ka misiri la k'a sɔrɔ a tɛ na yɛrɛ mɛn bamanankan na bamakɔ yen nɔ e bɛ ka baba sise tɔgɔ mɛn n da bi n ko a ma wuli a ka ko la e bɛ sise mori tɔgɔ mɛn n da kɔrɔ janfantiw don n'i bɛ kafiriw ka kafiri ɲini wahabiyaw don kɔrɔ i tɛ k'i sen don u sen na an b'a kɛ min ye i b'anw sɔrɔ ɲɛfɛ

karamɔgɔ ko ni minɛ yɔrɔ bɛ sɔrɔ nin na ɛ dɔ ka ta nin na ka sama denmisɛnw ma so karamɔgɔ n'a wolomana k'a yuguyugu k'a tɛntɛn k'a bugubugu k'a lajɛ karamɔgɔ ni minɛ yɔrɔ ma sɔrɔ nin si la a bi fɔ tɛ a sini fɔ tɛ kolo kutu ka kɛnɛ don a ka ta bolokɔ la a ka saba dɛmɛ na

Mun don k'u bɛɛ filɛ n'an t'a fɛ a cɛ ka ɲa ko an b'a fɛ a ka kolo gɛlɛya o tuma a ye bɔ a k'a minɛ dakun ka ca a otɛp otɛp otɛp ne karamɔgɔ i balo i tarawele k'i fo ka karamɔgɔ buwarɛ fo k'a fɔ k'aw ka foli yɛlɛ sa fo sanfɛ legelege la ka se sanfɛ karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma ee karamɔgɔ an ye foli minɛ ka foli segin karamɔgɔw ma k'a fɔ foli bɛ bɔ i balimakɛ n'i ka kalanden na luwanda yan juguman tɛ ne yan juguman tɛ baarakɛyɔrɔ la juguman tɛ baarakɛɲɔgɔn na n b'a misali ka jigiya foli in ka jɛden bɛɛ lajɔrɔ sɔrɔ o cogo kelen na ka wolofinden wɛnɛtigi bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o cogo kelen na ka kamaka bɛɛ sɔrɔ o cogo kelen na k'a fo a ka cɛsiri la ani a ka wulikajɔ karamɔgɔ ko k'a kɛ ten ka minɛ dɔra k'a to a ma ka minɛ dɔra k'a to a ma ka minɛ dɔra k'a to a ma ɔ karamɔgɔ y'a fɔ an ye dɛ k'an kana siga don min na a kana k'an kɔnɔ ko cɛ bɛna k'an ye muso bɛna k'an ye an yɛrɛ de y'a kɛbaga ye wa a ye jɔ an ka bɔ k'a kɛ a kɛ kuma de sera a kɛ kuma sera eh, karamɔgɔ a ma kɛ lebu ye sa wa a ma kɛ degun ye ni maa min y'i miiri maa min bɛ mɔrɔba ni yaasa ka dugukolo tu tigɛlen sanfɛ maa min bɛ kɔntɔrɔ n'a muso sanɛ ka dugukolo tu tigɛlen sanfɛ ka tila ka da a la k'a fɔ k'u ye bɔnnato o ye dugu de sigi awɔ ka sajugu n'a fɛnjugu gɛn ka sinfoya ka taa ka bɔnnato k'a fɔ ko olu tɔgɔ fɔli u ka dugukolo tu tigɛlen kan ko karana b'o la ko nɛrɛna b'o la ayiwa karamɔgɔ ne kɔni bolo nin ko a sera a dan na sa dɛ k'a fɔ a sera a dan na sa dɛ ɔ nka a bɛ kɛ cogo di ko dunan ɲɛkili ka bon a tɛ bɛrɛ ye awɔ sinɔn u bɛɛ kɔni ka bɛnkan kɛra min ye ala ko in don kira ko in don ɔ nka kuranɛ ko in yɔrɔ ma d'a la n'u bɛn b'o kan dɛ ka bɛn ne ka ɲɛ yeli ma ne m'a fɔ n k'o y'a tiɲɛ ye dɛ n ko ka bɛn ne ka ɲɛ yeli ma parce que wahabiyaw sigi bɛ minibaru sanfɛ bamakɔ ko alifu laami ara ko ala ko ko ko lɛtiri saba don i komi n'i ko abcd k'a m'a kɔrɔ fɔ danfɛn ye a m'a fɔ kira ye kiraw n'ale cɛ cidenw ko n'olu tɔgɔ y'a bolo ko mɛlɛkɛw k'a m'a ɲɛf'u ye k'a yɛrɛ dama de b'a kɔrɔ dɔn k'a y'a fɔ mun na ee n karamɔgɔ wahabiyaw t'a kɔrɔ dɔn ko wahabiyaw t'a kɔrɔ dɔn ko sinɔn ko n'u taara an ka so k'a kɔrɔ na f'u ye yen nɔ ko gɛrɛkiw ka wari ala tɔgɔ don wa k'a ma minɛ yɔrɔ wɛrɛ dɛ

k'ale yɛlɛnna ka taa fo so kɔnɔ yan fɛ n k'a m'o fɔ a ye a y'a ka kalaban dɔgɔjɔ dabila an dala a ye sula kafa de baara ka dɔnni labaara u ko k'a y'a den ladi ko fo k'a ni tigɛ n ko nin bɛɛ y'a ka kalabancikan ye a ye nin bɛɛ bila dabila a ye iniverisite baw jɔ ka taa k'a to yen gɛrɛkiw de nana fɔ ale kɔ n ka cɛ k'u kun kɛ dɔnni na ka wuli ka fiɲɛ minɛ u ye min ɲɛ dɔn u taara o ɲɛfɔ u ma min ɲɛ dɔn u taara o ɲɛfɔ u tɛ min ɲɛfɔ cogo dɔn u y'u da don o bɛɛ lajɛlen na k'a ka mari tɔgɔ k'ale ko ko mari de ma ko amɔn ara masa dogolen ko n'a bɛ dankɛnɛmaya danfɛnw ye ko ni min sɔsɔlen tɛ ni sɔsɔcogo t'a la ɛ ko tile don u m'o faamu u y'o kɛ k'o ye denkɛ kelen ye u taara o ɲɔgɔnna dilan n'olu ye min mɛn dɔrɔn u bɛ taa kopiye siniwaw ɲɔgɔnna tɛ wa a kana se k'a dilan o ka bɛn tiɲɛ ma nka a dilannen kɔfɛ a kana se k'a kopi k'o ye kabako ye siniwaw filɛ k'a kɛ bɛɛ ɲɛna ka wuli k'u jɔ ɔ ninnu fana gɛrɛkiw y'o de kɛ an na dɛ nka olu ta a ma bɛn u yɛrɛ bolo a ma k'u yɛrɛ ka fanga la a kɛra bɛɛ ɲɛna u y'o de dilan ɔ k'u ka mari ala tɔgɔ dɔ alifu laami ara ɔ ko n'a tɛ alifu laami ko dɔn ara min b'a sanfɛ k'o y'an ka amɔni ara ye o y'anw ta ye ko a k'o bɔ a la k'o d'an ma anw b'a ɲɛdɔn a bɔra gɛrɛkiw fɛ cogo min anw b'a ɲɛdɔn an y'a f'u ye ka nɔgɔ bɔ a la n ko fɛn min b'u bolo ko kuranɛ ko ala ko k'a y'a jigin arabukan na n ko anw tɛ ala sɔsɔ dɛ nka aw yɛrɛ k'a kalan k'a lajɛ ka bɔ k'a fɔ an ɲɛna dɔnni kɛnɛ kan fasojɔ kɛnɛ kan hɔrɔnya kɛnɛ kan danbe kɛnɛ kan k'a fɔ ko kuranɛ min b'aw bolo ko arabukan gɛrɛgɛrɛ de don kuranɛ sɛbɛnnen bɛ ni kan naani de ye gɛrɛki ni latɛn ni ebere e, ani arabu antiki a bɛ komi ne filɛ ka min fɔ bi dɔw b'a fɔ ko bamanan bɛ ka bamanankan fɔ dɛ nin kɔnɔ tɛ bamanankan ye koyi ko nin ye kan naani de ye larabu ni maraka ni kakɔlɔ ni bamanankan n'an bɛ fɛn o fɛn sɛbɛn nin na kan ko don n'an y'a sɛbɛn o kan naani na ko arabuw ye min sɛbɛn u ka tamaro tu ra k'a fɔ k'u ka ala ko ko arabukan gɛrɛgɛrɛ don k'a ɲɛdɔnna bi ko kɛmɛ ni mugan b'a la k'o tɛ arabu ye n'i bɛ se k'a sɔsɔ n'an sɔrɔ haya fɔlɔ sanfɛ an k'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna kɔni ɔ sinɔn an fa bɔra ka yɔrɔ dɔ tiɲɛ fɔ k'an b'a fɔ yakuba dukure a ko ko n'a ko ko bida ko ka fɛn fara ni maa min ye fɛn fara e, kira ma min kɛ k'o tɔgɔ ye ko bida yakuba ko nkalon b'a da dɛ a tɛ bɔ a ka bida ko in ɲɛfɔ dɔwɛrɛ tɛ koyi hadisa ni kuranɛ cɛ don a ko ni fɛn farala kira ka baara kan ko n'o kɛra bida ye ko fɛn farala ala yɛrɛ ta kan k'o bida ka jugu n'a bɛɛ lajɛlen ye ko cogo di a ko k'u b'a dɔn ko kuranɛ min filɛ nin ye ko mamadu b'i kɔ don tuma min na ko sakulu tun t'a la ko tomi tun t'a la wa ko maaw de y'a rɔɲa ka arabukan yɛrɛ cɛɲa k'a sɛbɛn k'o tomi n'o o fara a kan anw ka se k'a faamu bi ɔ dɔ ka bɔ k'a fɔ an ɲɛna kɛ n'i ye tomi ni sakulu bɔ a la bi ni min bɛ se k'a kalan bɔ i k'o fɔ an ye yakuba dukure y'a fɔ ka fili fiyɛ pewu awɔ ɔ dɔ sera ka fara ala yɛrɛ kumakan kan bɛɛ lajɛlen ye jɔlen ɲɛna tomi farala a kan sakulu farala a kan ɛ n'a ko ko ka dɔ wɛrɛ fara kira ta kan k'o ye bida ye dɔ farala ala ta kan o tuma ala de jɔyɔrɔ ka bon a bolo wa kira de jɔyɔrɔ ka bon a y'u ɲininka k'u ka bɔ k'an ɲɛ donc karamɔgɔ n'an sera misili ka jɔ an ka taa koyi dɔgɔdɔgɔnin soli don a tɛna tɔ to filenba kɔnɔfɛn na